nwa nwoke bụgo n'ibe ịmụ
nkịtị jee chọọ ọrụ ị ya-ebido ka ị rụba ọrụ ka nzuzu niile a kwụsị ọ bụrụ na ị nwere aka ọrụ ị ya na-akwụgharị na-aṅụ mmanya n'obodo enwere m aka ọrụ o

achọrọ m ka i solu agbọkwa n'ebe ka ekwusie gị zupụ eje gbọwa achọrọ m ka i solu nwa oyi nna ya nke na-ele afịa ọgwụ n'obodo anyị i solu e wee je na-ele ọgwụ ị na-anọ na shọpụ a n'obodo a ee ọkwa ebe hmm. ọ mama mama ọkwa ebe a ka nsogbu dị ọ bụrọ ile afịa ọgwụ na-ewute m ihe na-ewe m iwe bụ mụ nwa ịnọ n'obodo a na-azụ afịa mụ bụ nkịtị mmụọ na mmadụ na-achịnyere aka elu ị ya-asị m bịa nọ n'obodo a zụba afịa
gbagowe Lagos i jee ebe a i jee bido nke Lagos maọbụ Kotonu Lagos nke Eko ma ọ Kotonu eyi nke nke ị choose ma ọ Ghana ebe ebe ọbụla ị masị ị chọkwa ijebe Amerịka amarọ m afa ebe ndị ahụ ị na-akpọ ka m jebe Lagos ebe nke m ma nke Eko sara na ebiri echi ka m baa ime ụlọ Okay. makwa na ọ gị na-akwa m aka o easy ọ bụrụ sọ Lagos ị ya-agbago Eko ị ya-ejekwu jedala River Niger jee ebe a wee bido ya bụ afịa nye mmụọ pụọ ebe a gị jee chọọ onye ị ya-ama aka n'akpa ka wa kụgbuo ị n'ife ma ọ bụ tụa ị n'orimiri ju Legọs makata arapụ m gị pụọ ị ya-anọgoro n'obodo a nọta ihe ị chọwa ebe ị ya-agbago ọ na-akọ ajambele iyo ajambele iyo iyo ajambele

emebi m nnukwu ihe ya mebi nnekwu ihe mana ewena iwe kedu ihe dị ihe ahụ i mebiri kedu ihe dị nnekwu ihe ahụ i mebiri nụ gwa m ọkwa ị ma na ọ maka ya ka m kwuru nọrọ ebe a gwanụ m ya o e nwe ọmarịcha bọbọ fụ m taa n'ụzọ ọ sịkwa na ọ fụrụ m n'anya wee kpụrụ m pụọ apụọ gotesialụ m ife ịma dịta ebe dị iche iche
jụrụ gịnị agwado sị ije ebie
Jombia, Jombia. Agwa m na agwa m ya na afa m bụ Julie Sandra.
onyekwanụ ka o ji na-emebi ọ ya a na-akpọ slaying ya na packaging ịbụzi nnukwu nwata nwa agbọghọ ugbu a onye ka o ji na-ezuzuga ọ maghị ife ọ bụ mgbe packaging na slaying ahụ mebiri m nnukwu ihe ewena iwe ka ọ gịnị kedu ihe mebiri m ka ihe o mebiri kedu ihe mebiri maka na nwata nwoke a chọrọ idelu m cheque ọ wepụtagokwa cheque ego ka o dezie ya eh. wee sị ya na ya ji lu na ya ede bụ Obiọma Okwudịnka eh, eh, sị m na ọ ghọtarọ na o che na afa m bụ Julie Sandra afa m abụrọ Julie Sandra na Obiọma Okwudịnka ka ọ ya-ede na nwoke wee hapụ m jewa ego nwa afọ onye ka ị na-ebela akwa onye ka ị na-ebela akwa nwa nwoke amaghị ife o nwerọ ọgụgụ isi na-egwuru nwata nwa agbọghọ dị ka nwatakịrị ọ na-awa afọ n'abalị atabighị anya ka o nechara anya hapụ ọ maghị ife ọ na-agabiga ọ marọ ihe na-efunarị ya mm, kedu ihe na-ekwuzi obi m ị ma na ị bụ nke m hmm? mana ya dịba nwoke a gafee nwoke ọzọ ga-abịakwa nwa nkịtị a na-ekwu okwu ego ị na-akọ akụkọ ọzọ
ọ kwarọ ya ka m ji bịa ebe a nenenu m anya nenenu m anya nenenu m anya ana m apụrụ ya eji nwoke eme abụkwanụ m dị mkpa ọkwanụ ị na-ekwu okwu bọbọ mụ ọgwụgwanụ bọbọ bọbọ nkịtị ọ na m adịrọ mma

ebe ị na-atị gwa m isi na o nwerọ ihe ọbụla ebe na-abalị ojije gị n'ugwu ee ọ kwarọ nwa nwoke ọdụ mmụọ ka m na-achọ ọ batago ọ nọ n'ime kịtịkpa enwerọ nwanne m ọgbụgbọ gị ị na-aja ala nwa nwaanyị rụ compass ejizi achọ ọdụ mmụọ ya compass ga-ezikọ ọdụ mmụọ ọ kwara ka m wee fie ọsịsọ biko ewena iwe ewena iwe ị na-achọ ọdụ mmụọ ị gbara ebe ya afịa

chere ihe na-emenụ ka m ghọta nke na-eme eme ị na-ebe akwa ebughị eji aka n'ugwu ị na-ebe akwa ejide gbara aka n'ugwu na-ebe akwa ekwere m anyị biko ekwere nwa na-eje n'ihe nwa m biko ekwere na nwa nwa na-eje n'ihe nwa m biko this useless boy obiọma ụwa a na-eche ọzọ ọzọ a na-eme eh? atụrụ mụrụ ebunu gba aka nwa nwa dị nwa nwaanyị be anyị kee ka ị mee? ọ dịkwa mma ka ihe mmadụ ga-eme ka mma ịmara nke ya maka ọ bụrụ na di m na-abụ ọ nọkata o wetuo obi a so dị isi enwela aṅụrị na enwela aṅụrị obodo ya dị mma eji anya ọma enwe anya ma aṅụrị eh? na mgbe ọbụla ọ na-agbakasị arụ imesi ebe a kịta ụla atụ anyị ịbalụelara ezigbo ụla kpasa nwunye ezigbo nkata agwa gị ihe m ji aṅụ mmanya mana ụra ebe niile ka anyị akọcha
ejere m ozi na-ana ana wee fụ ị ka ị nọ na-ezuli ike wee sị ka m bata ka m kenee ị ọ ya ka ndị Igbo ji wee sị na osisi bichiri ezi na-eli apa mma mana nke ịwa apa ekene ka ị na-eli ọ bụrọ apa mma nna anyị asịkwa m ka m jiri ohere a wee gwa gị ovu ive na-agbalị m obi since biko asị m ka m yọọ ị ayịyọ ka i nee m anya n'ume merụ m ebere na m atagbugo onwe m n'afụfụ biko biko
ọ wụlụ maka ịgbazinye gị ego ọ wụrụ maka ịgbazinye gị ego nwere nke ọra nkịta ọ bụrọ ego mana ife ị ya-emelụ m kalịkwa ego i nwee ike menwulu m ya ọ kalị ego niile ị ya-enye m n'ụwa
eche m ego maka na ngwa kwuwe biko achọ m ka ị gwa nwa ị nwoke ọdụmmụọ ka ọ rapụrụ mụ nwa m aka ya esizina ebe nwa m nọ gazi biko ya na nwa nwa ahụ na-azọ ọ bụkwa nke nwaanyị no nkịtị nwa m nwoke nkịtị ka ị na-ekwu maka ya enu nwa gị jụrụ nwa m ahịa bụ ulu mgbe ọbụla nkịtị ya-eli nni ọ kpọ ọdụmmụọ n'ọnụ m wee jewe kpọpụ ya ebe ọ ya-anọkwa ka o jee jee ma ma ya bala onwe ya ulu gbaa mbọ ka ụmụaka ibe ya ọdụmmụọ wee dogide edogide edogide edogide nọ na tii obodo a o wee bịakwa fa naabọ wee kwụgharịbakwa ka a si akwụgharị o ji ọgwụ ka ọ wụ ụdọ ama m ive o ji ajụ- a- a- adọgharị ya ị mara ive o ji adọwa ị makwa na a sị na abụ agụlụ onye na-achọ ji ya amammoji mmụọ mmụọ nwa agụlụ ya wee na-adụ ya ma na ọdụ mmụọ ya na-eme ka ive lili amụsụ ka a na-enenere ya anya ma ọ bụ na ive ya anaghị tie kpalakpala chelo eh, onye eji maka ya bịa eh, ihe a kịta ị na-ekwu maka ya wụ nkịtị nwa gị nkịtị nwa m ya nkịtị nwa gị ka mama ya bụ ulu ngwa ka m gwazie gị ofu ihe ị marọ mm. Mm, ka m kọwalụ gị mm. ka m kọwalụ ka o doo gị anya maka na anya luru m ana ana m ele nnu anya ana m ahụ ihe na-emenụ mm-hmm. eh? ị marọ na ee otu a m nọ kịta unu ume dị m ume ekpele dị m sọsọ mụnwa sọsọ mụnwa godo mgbe emewe ọpịpịa mewe ekpele n'isi nwa m a na-akpọ ọdụ mmụọ na m eme ka ya mme ya abalị ịsa nwa m enwere onwe ya. Ọ- ọ- ajọ mmụọ ji ya araa ya mana ebe m na-ekwu ọkwa bụrụ nkịtị obodo anyị niile agbakọ kpeweli ekpere kpeweli ekpere kpee nye ofu arọ were ya ya dazọpụta ya nkịtị nwa gị anali gị anali ị na-asị na ọdụ mmụọ nwa m alafu ya kee ka o si lafu ya ka onye ọ na-alafu ọdụ mmụọ nwa m igwe nwere ka m lota ife m lozọrọ elozọ biko biko ka m na-ayọ gị ngwa ebe ọ bụ otu ọ dị na ị yali ekpenwu ekpere ka anyị gbakọzie aka ọnụ wee kpere ya jee kpewe nke gị ka m kpewe nke m ume adịbeghị m ikpe ekpere mgbe m nweta onwe m m kpewe jee kpewe nke gị ọkwa obodo niile ga-ekpebe na ihe ji nwa nwa gị awụrọ obere ihe mụ na gị ga-emenwu ife a ọ bụrọ obere ife ijide nwa njide nke achọrọ ọnụ m jee mebe nke gị ka m mebe nke m biko wepụkwa m aka na ife m ji ekwuli ife a bụ achọrọ m ka ife a pụọlụ mụ na onye ọbụla okwu n'obodo a ọ mụtalụ nkapị pịa ya ọnụ jide nwa ya ọ bụlụ ụdọ ọ bụlụ elili wee kekwe ya mgbe ka m kekwe nke m o tegoli m kekwuru mana ama na nwere dị akwa akwa nwa gị mma akwa nwa gị mma Ọ- ihe ọ na-ana iyi wee elegelede nke ya ọ dị mma elegelede ka ọ na-ana nke iyi ya ọ narụla n'iyi nke ya a evu ọ karọ ana n'iyi kedu ive ọ ka dị eme ị na-akpọsọ nwa m mba ka Biko, m malụ nke ya ọ hapụ m. na-agụ anụ n'ite ofe ọ nara ezu anụ n'ite ofe e, ikpuchiwe gị ya ọ nara ezu anụ n'ite ofe ikpuchiwe gị ya ọ ya ihe nwa gị na-eme ka ị bịara ịbịa gwa m ikpuchiwe gị ya ọ bụ m aka nsogbu adịrọ kpuchiwe ya mana ive m ma bụ nwa chọrọ okwu na ụka ọkwa ife m ji kwulu m fụkwa ya na nwa m n'ezi ife dị bụọ ife dị n'ụlọ ya pụọ ama m fụkwa ya na be m ife dị n'ụlọ ya pụọ ama ọkwa ya ka m ji bịa gwa ị mana m na-enye ya nsọpụrụ jidekwa ya ọ na-azakwa ọdụ mmụọ ọ na-aza ọdụ mmadụ ya dụrụkwa gaba ma ya nọdụba be ị ọkwa ya ka m sị ka m bịa ọ bụrọkwa mkpalị ka m ji bịa anawagokwa m ejikwa m ayịyọ wee bịa mana o nwere ike m bịazie ọzọ ọ baa n'okwu na ụka onye nnu na-aka onye ogili ọnụ atana m ụta ị na-eke ka ndị yoruba kwakọcha ka ndị yoruba wụrụ be m ka ị hụrụ ya abịa kwuo okwu ị kwakọchara nnọọ ọ dịghị nnọọ zuo gị oke ị dị ka nwaanyị yoruba ị bịa gwa m okwu atarọ m gị ụta ọ mụ ka a na-eyiri akwa ndị yoruba mụnwa wee rik ka a na-eyiri akwa ndị yoruba ata m ọrụ ọrụ ọdụ mụ onwe m mere m
nkịtị chelu ka m bịa chelugodu ka m bịa kedu ụdị mmadụ ị sị na ị bụdu kedu ife bụ na o nwerọ ọgwụ ị ya-enye nwanne gị nwaanyị arụ na-adịrọ ka arụ nwee ike ịdị ya mma papa ọ bụrụ na m achọrọ inye ọgwụ mm, achọrọ m ịtụlu achọrọ m ịnwa chaa chaa nkịtị ana m abịakwa ka m bịakwa kedu ife ị chọrọ ịnwa kedu ife ị chọrọ ịnwa achọrọ m ịma ife ọ bụ gịnị bụ ife ahụ ị chọrọ ịnwa papa ọ ka mma na a kpọrọ ya hmm. kpọga n'ụlọ ọgwụ ka e were mgbamgba onu kọmpụta nyochaa anya ma nye ọgwụgwọ dị mma ọ nata ahụ adị ya ọ ka ha mma n'ọhụ ebe a ka m mụrụ mmadụ ebe a ka m mụtalụ mmadụ kedu ụdị mmadụ ị sị na ị bụ kedu ụdị mmadụ o nwekwadụla otu mkpụrụ ife ị ya-abalụ mmadụ n'ibe ya na o nwerọ ka ị ba ulu na ndụ gị eri ọnwa ịnọ ka ị nọ n'ebe a na-ele ọgwụ nọ nke mbụ nke ịbụọ nke ịtọ wee lue na nke ịnọ o nwere otu ife ị mụtanwuru o nwere otu mkpụrụ ọgwụ ị ma ị ga-enye nwanne gị nwaanyị arụ na-adịrọ mba mba mba ah! mba mba papa papa mba mba si ebe a pụta si ebe a pụta si ebe a pụta asịrọ m gị na m amarọ anya ọgwụ ama m anya ọgwụ papa ọ na ị marọ na ndị dọkịtọs anaghị agwọ ụmụnne ha ọ na ị marọ abịa mana ọ bụrụ na m achọrọ ịgwọ ya na-ewe m iwe ihe na-ewe m iwe bụ na o kwubere okwu oke mmanwụ papa isi na-awa ọ ya-ekwu okwu e wee ma na isi na-awa gị o kwubere okwu ka ị ka m mesiwe m ihe na-arịa papa ọ bụ na ọ na-ekwu okwu m wee mara ka m esi wee gwọọ ọgwụ nye mana papa ebe ị sị na ị ma-akpọ ya je ụlọ ọgwụ ee kpọrọ ya bịa na kemist anyị m enye ya oche o dina ala m manye ọgwụ m manye ọgwụ m vuru ya n'aka m vulite isi nee ya na mkpụrụ anya m wee nye ọgwụ n'ọnụ m megide ya otu ọla m wee mara ihe na-arịa mana ọnwụ na okwu okwu m wegide ọgwụ n'ọnụ ọ ma kwuo okwu mara ihe na-arịa
ike gwụrụ afụgo m ife anyị nkịtị ifele mekene gị ifele mekene gị na nne gị ị sị na gịnị ka unu na-apịtọ gịnị ka unu na-apịtọ n'ife kedu ife unu sị na unu na-apịtọ na-eri ọnwa ịnọ na m abaghị ulu ifele mekene gị

ya ga makwa m ma ị sakwaba glaasị asa ọkwa mmadụ mụrụ gị nwa mụrụ tie mkpu nwa mụrụ bu aka n'isi ọkwa mmadụ mụrụ ife a nwa mụrụ tie mkpu chi m o obi mechikwa
nwoke m anyị si na anyị ejepụ ka isi ebe akwa ndị ọga ndị ọga ndị ọga ndị ọga ebe akụ nọ imekwa o tego nza m chọgharịwara unu onwe ọbụla ebe m etinyeberọ isi tinye aka tinye ụkwụ tinye ahụ m na m na-achọgharị unu ya bụ ezigbote ihe dị m mkpa ya nwoke m sent ọdụ mmụọ mba polis sent ọdụ mmụọ ee ka m menyekwa onugu polis obele nze keduzi ka i si kwuru otu ọnụ na amarazi onye m bụ ọ na ị marazi m ọkwa na mmụnwa ezigbo ọkwụ aka unu ọkwa nkịtị ya ọkwa nkịtị anyị ma n'ọrụ nọ na otuto ka i si etozi anyị gbagote bịa nkịtị

otu a ka bịa nwa si atọ chelukwe chelukwe hei ọ nwere ka ndị aghọrị m

kee ihe bukwa gị wee bịa be m n'ụtụtụ a ọ dịkwanụ mma keekwanụ ka ị mere ọ dị m mma gịwa kwanụ obi m ihe izeghị maka ajụjụ adịnwa adịsịrọ m mma adịsịrọ m mma ị dịsịrọ mma kee ihe na-eme gị hmm.
ọ na ọ bụrọ nwanne gị nwoke na obere nze ekwerọ ka m sonyere ha n'ọrụ ha na-alụ kwa ọrụ uwe ojii o ekwerọ ka m sonyere ha nkịtị hmm, o nwere ebe e dere ya na ị ga-eso na-arụ ọrụ uwe ojii n'obodo a o nwe ebe e dere ya ị ma na m fụrụ gị n'anya nke ukwuu ọ bụkwa na i funarị m m ga-anwụkwanụ a na-emenụ ọ bụrụ na ị fụrụ m n'anya gịnị mere ị gwabeghị m kemgbe kemgbe m ji wee mara gị gịnị mere ị gwabeghị m onye mara hei m chọrọ ka m je bute ike nwee ego m bịa mee ego kọrọgwụ na-aba anyị anyị abụrụ ụmụ anyị na-abụ ụmụ aghara aghara ọkwa ya ahụ nwa nkịtị ka ị chọọ ka m mere gị
ka ihe oke mba o nwere ihe dị na n'ebe anụ a obi m obi m ị ma na ọ na-anụ olu gị okwu biko gwa nne ya m sonyere ha alụta ego nye m nke m m kee ya ụzọ naabụ nye gị ofu were ofu ọ ka m nyechazi gị ha ncha a na-emere gị ị na-emere ndị ka gị mma
hapụ m biko hapụ m emechaa ka m mara ihe m ga-eme ga-agwa m akụma obi m chenụ ya nụ biko nụ biko nụ obi m bịanụ chenụ m ya nụ obele
ha baba baba good evening sir good evening sir okay m nọ nwaanyị nọ mpa m dị ibe a baba biko o nwee nni dị n'ụlọ a biko agụụ na-agụ mmadụ
bịa ka m jụkwa ụnụ ife ụnụ na-akọ a bụ na ife ụnụ na-alụ na ọ naghị enyenwu ụnụ nri ọ bụrụ na ụnụ na-alụ ọrụ na-enweghị ike igotanwu nri rie kee ife unu ji ghara na-achọ ife ọzọ lụbadụ kedu okwu dị ibe ahụ kedu ụdị okwu dị ibe ahụ o nweghị ife rijuru afọ dị na ya ụtụtụ unu nọ na ilo mmiri na-ezo ọ na-ama ụnụ anwụ na-acha ụnụ n'isi unu ana-ayọ ego ebe ụnụ na-ayọ 50-50 naira ọ na-abụ ụnụ nakọtacha onye ka unu na-eji ebunye na-esi ebe a were nri nke unu ga-eji na-eri nri na etu e si eme ihe ee onye ka m ji ekwu ya. mpa n'anya akparịkwanụ m o akparịkwanụ m o ị kparịa m ị kparị ị kparịa m ebe a akpụrụ m gbochie shut up bịa shut up keke unu ihe agbochi mpa m gee m ntị gee m ntị gee m- gee m ntị ka m gwa gị ị nwaa anwa kpụrụ mpa m eje m je kpụrụ mpa gị ha obere eze ime nwurie nwere m bụ isi n'ọrụ a gee m ntị gee m ntị ọkwa iwu n'ọrụ anyị a e nwere isi e nwere ọdụ the same rank ka m bụ ne rank m ne mba na-enye ọ rank ibu ka m bụ lekwa anyị obere eze emetụkwala ankwụ na metụ mpa m aka o emetụkwala i metụkwa mpa m aka m kpụrụ m kpụrụ mpa gị o emetụkwala ma mmadụ ọnọdụ n'ụlọ a adịgo ba- jee be unu ka i je rie nri maka nnizi na be unu ka i je rie nri maka nni ka i ji achụrụ sị gị mbụ na- na be unu kwatọ ebe a Okay. gwa gị ya ka i je rie nri be unu maka nni ka i ji achụ m be unu naba naba naba chọọ chọọ i- chee iru ebe i chere azụ nsị gị chee iru ebe i chere azụ echi anyị ebidokwa nka anyị kwụsị ọ bụrụ Na- ka nna chee iru ebe i chere azụ na nne ya dịrọ be unu mpana jee naa be unu ka i na rie nne ya nri dịrọ be unu mpana anya na anya ihe emecha bịa be anyị bịa rie nri nsị gị naba mma gbago

ka onye m nne ah, ah, nke a gbaziri kịrịkịrị otu o ya ejide m ka onye ohi ee ekere anya ifugo onye polisi be anyị anakwa mebike na ọ bụrụ mgbe oge nke anyị polisi na-abụ dimkpa ka a na-ewe na polisi nene nke ọ dị ka nwa mgbere
Obiọma. Sir. Na-arọ je ebee. Mm. Achọkwala m ije ka m jee fụ ọyị nwoke. Ka m jee. Ọ nchezo. Ichezogo na ị gwa m na i nwe nzukọ taa.
ọ bụ eziokwu ọ bụkwa nchezo kedu ka m na-eme achọkwara m ịrụ ọrụ oyibo ihe na-eji ya kịta wee interview ọrụ oyibo ọ ya ka m na-eji ya na amaghị ebe egwu na m na-ejele interview ọrụ oyibo m chọrọ iji nweta ee ha na-eme na mma abịa kama ya nwụzi ama bịara n'oge ee ihe niile na-eje kọnọsị taa ị ya-eje ị ya-eje ọrụ oyibo ị ya-eje interview ị ya-eje nzukọ nsikwa nri ọ ya-ajụkwa oyi ọ gbasa gị ọ jụọ oyi ọ gbasa gị asịrị na m anarọ eri nri jụrụ oyi ọ jụọ ejukọrọ ka mgboli dowelụ m ya ị kpakwana nni m aka dowelụ m nni m ọ sị na ọ ya-ajụ oyi kpekpe nwanne nwoke onye ori ya na-ejekwara mmanya aka na nni m zokwaa ya ezo zokwalụ m nni m ezo m bata ka m lie nni ọ sị m nje ka ọ gbasara gị ọrụ ka ọ dịrị unu na mma Ma sị m eju nni jụ oyi. Mmadụ mmadụ mmadụ sicha mmadụ sicha nye ya na ọ jụọ oyi na ị batakwa sịkwa ndakwa ya n'ọkụ. Mụlụ nwa ọkwa mmadụ mụlụ gị nwa mụlụ tie mkpu nwa mụlụ bu aka n'isi ọkwa mmadụ mụlụ ife a nwa mụlụ tie ewu chi m o Obi mechikwa
ije ọkwa ife unu nzi na-eme ka m na-eme ma na-emesikwa ya ike ya nwoke gbapụ akpụkpọ ụkwụ niile ebe niile tupu ịbata n'obi m kedu ife ị na-eme n'obi m nwoke m ife m bịara ka m gwa gị sepụ m aka n'ebe nwa nọ rapụrụ m nwa m ị gwọgoro ya ọgwụ nke pastor afụ m ihe e metara ya ị gwọrọ ya ọgwụ nke akpati ozu amarọ nke a sịrị na-akwadokwa ịgwọrọ rapụrụ nwa m bịa nwoke m gee ntị ka m gwa gị
ọ bụ na i sirọ ebe a pụọ ife m ga-eme gị ị ma-afụ ọnụ ị ga-eji akọ ama ị pụọ n'iro
abịara mbe kpọrọ nwa gị ị ka kwụ
mgbe m kọrọ ọ na-ebere nkwanye na-ekwu n'anya

agụụ na-agụ m ka ebe anyị agwazi ọga anyị na mgbede o riju afọ o soro anyị nọ n'ọrụ ọhịa ọ mara ego na anyị lụta e gbubie ya ibụọ e were ofu wenagala ya si ọnụ ego na anyị lụta ọkwa ofu nke ọzọ afọ ọnụ e kee ya ụzọ ịtọ nha anya achọrọkwa m agụgọ
ya agwa anyị ka anyị esi mie ebe a ọ bụrụ ya agwa anyị ka anyị esi mie ọ na ị marọ na ọga anyị agụgụ ego ọnụ cherekwa cherekwa ụmụ ya ma aghọtara

i nye m nke m i jide nke gị anya na-adịka gị n'ego mgbe ọbụla anya dị gị n'ego ka ego biko na-ejide ama m ihe na-eme gị Ọ bụ na- na-ekwu ọ-

apụkwa m ebe a ka ihe na-ekwu agbasakwa m i sikwa ebe a fụọ ka m gwa gị eziokwu ebe m nwerọ ọdụ chi na chi m ya na-achụrụ m ijiji enwerọ m ọdụ ibu e, m kpọgbu gị na gutter mụ na-agwa gị chelukwa o emebila nke m negodo ụdị ego i chere chi ya mmadụ ọ bụrọ ego ihe ọ bụrọ Nigerian money ihe ọ bụrọ Nigerian money

um, ọ bata ị gwa ya na o nwere vacancy pụta na mortuary o nwere ọrụ pụta na mortuary eh. papa mortuary kwa kekwa nke bụ mortuary ha bụ chụọ n'ọchịchọ kekwa nke bụ mortuary ọ bụrọ mmadụ na-alụ ebe ahụ ị makwa ya nwụ na onye nwụrụ anwụ nwere ego nwụrụ iri na-edozi ya onu ma ọ na-awụ ya arụ ị makwa ego a na-enye gị i che n'obele ego ọ na-akọgeli ọ bụrụ na ego na-apụta na ya nsogbu adịrọ m ga na-enweta commission nke m ego na kedu i dozikwalụ m nri nwa ee esichago m na ọ dị n'ime Mike ọ bịazikwa anọkwa m n'ụlọ since nwa onye m fụ nsogbu adịrọ ee papa kekwa maka interview gị o jekwara ọfụma ihe ọbụla gbasara interview a

ọ mụ bụ ugbe na ọka nyekịrịpụtụnụ nyekịrịpụtụ apịa ego
onye chega anyị ri eze mmụọ biko kele ewo eze mmụọ ị ka chọrọ ike mba achọghị m ike achọghị m ike ka m gwọọlụ gị atịkpa mba jide jide jide ị na nwa m hụrụ mechipụ ọnụ gị ngwa ọgọnaiza tụtụrụ ya were ya ya mụ tụtụrụ ọdụ mmụọ ee anụ m na bọyị na-agụ gị agụụ

ọ gị bụ ogbu onye mbọsị ndụ na-asọ ya ụsọ ọdụ ị ma na ọka m ji aza ife ọ kwa ebere gị na-emechite elu o nwere ka anyị esi mee nwoke nwoke m aghọrọ ị chọ ka m fee gị ajụ
gịnị ka ọ na-ekwu ọ sịrị gịnị mbaga obele binie ọ na-akọ yoho iyo yoho